Àteros pacamentos pro sos automobilistas nugoresos chin s'intrada a regime de s'aumentu de s'imposta RCA dae su dòichi e mesu a su sèichi pro chentu, deliberadu dae sa Provìncia de Nùgoro pro prenare sas càssias. S'aumentu est istadu denuntziadu dae s'Anapa Confcommercio chi una paja de meses faghet at iscritu una lìtera a su presidente de sa Provìncia de tando pedìndeli de non fàghere intrare in vigore su provedimentu In cussa ocasione, sos assòtzios de sos consumidores aian apogiadu s'Anapa Confcommercio, sinzalande chi chin s'aumentu de sas pòlitzas podian aumentare puru sas màchinas chentza assicuratzione, una costumàntzia dolumannu sinzalada fintzas dae sa Politzia Istradale. Pro cussu puru sos dirigentes Anapa Confcommercio an iscritu a su Commissàriu Istraordinàriu de sa Provìncia Sabina Bullitta pedinde de annullare su provedimentu cuntestadu. Bida sa leze regionale, chin sa cale si suprìmene sas funtziones de sas provìncias, e sa nòmina sua in calidade de comissàriu liquidadore, iscrivet Giovanni Puxeddu, presidente regionale ANAPA, cunsiderande decàdias sas cajones a fundamentu de sa delìbera nùmeru trintatres de su duamiza e batòrdighi, li pedimus de revocare chin urgèntzia su provedimentu, ristabilinde su livellu de impositzione fiscale de prima pro sa pòlitza RCA. S'assòtziu est isetande una risposta de sa Provìncia chi s'isperat chi siat positiva, pro non dare iscusas a chie non cheret rinnovare s'assicuratzione de sa màchina. In sa chistione de s'impreu de s'ex Artiglieria de Viale Sardegna, ube s'amministratzione nova cheret fàghere unu parcu, intervenit sa Lista Cìvica Idea Comune, Su movimentu in una nota iscrivet chi est semper istadu de acordu a fagher unu parcu comunale in s'ex artiglieria ma paris a su campus universitàriu in unu progetu cumpartiu. Idea comune pedit chi totu sos nugoresos podant dare unu parre prima de detzìdere. Finas ca sas chimbemiza firmas sunt petzi una parte de totu sa citadinàntzia de Nùgoro. Idea comune in sa nota pedit comente, cando e dae chie s'amministratzione in gàrriga in unu mese at fatu ammaniare unu progetu goi importante, cale est sa destinatzione prevìdia pro sos decheoto padigliones de s'istrutura militare. Idea comune no est de acordu a fàghere su campus universitàriu in su Mulinu Gallisai, ca diat aumentare meda su tràficu in centru istòricu. In prus, dian abarrare sena impreu sas àteras istruturas universitàrias che a s'ex cumbentu chi est costau unu muntone dinare. Idea comune proponet chi in s'ex artiglieria si facan su campus, su parcu e s'iscola forestale regionale. In prus sutalìneat chi in Nùgoro bi nd'at àteros zassos birdes che a sos giardinetos de Viale Trieste, su parcu de Tancamanna e su parcu de Sant'Unofre chi sun tancados e irbandonados dae meda e si diant pòdere torrare a apèrrere chin pagu dinare chentza agravare tropu in sas càssias de su Comune. In sa chistione de s'Universidade nugoresa e in s'issèperu de sa fundatzione o de su cussòrtziu pro sa gestione, sighit su dibàtitu intre s'amministratzione comunale, sos partidos e sos assòtzios. Sa chida colada, s'amministratzione at dadu a ischire chi at blocadu sa procedura pro su reconnoschimentu giurìdicu de sa fundatzione pro sa mancàntzia de unos cantos recuisios. Oje in sa chistione intervenit Giovanni Caggiu, componente de sa Diretzione natzionale de sos Zòvanos Democràticos. Sa presèntzia de sa Fundatzione Universitària oje est netzessària ca est una garantzia de finantziamentu pro s'universidade nugoresa e pro pòdere durare in su tempus, iscrivet Caggiu. Sa Fundatzione, difatis, est un'istitutzione moderna, naschia pròpriu pro parare fronte a sos bisonzos de sos ateneos in sos annos novanta e duamiza. In s'interventu suo Caggiu sutalìniat chi fundatzione non cheret nàrrere universidade privada, sunt sos entes locales, chin sa collaboratzione de privados, a controllare sa fundatzione. In prus sunt prevìdios òrganos internos de gestione pro garantire s'autonomia istatutària e sa rapresentàntzia de entes locales, istudentes e privados. Sos isèperos de gestione non sunt prus delegados a unu commissàriu o a sos rapresentantes de sos entes locales, ma fintzas a sos investidores privados. Pro Giovanni Caggiu est un'istrumentu giurìdicu adatu a realtades minores chi non sunt in gradu de èssere autosufitzientes. Chin sa fundatzione, concruit su dirigente de sos Zòvanos Democràticos, si diat a cumprire unu progetu chi diat garantire sa formatzione de una cussèntzia sociale pro mèdiu de una integratzione intre istitutziones e tzitadinos, Chin profetu morale, civile e econòmicu pro totu sa comunidade. Pro chie oje in Nùgoro est colau in màchina in su cursu est pronta una contravintzione ca at violau sa ZTL. Oje difatis est sa festa de Santa Maria, santa amparadora de sa citade. Duncas una die de festa chin uffissios publicos e comune tancaos. Ma sicomente pro su bonu de sos nugoresos est una die de traballu, in su cursu est proibiu a colare petzi su sapadu e sa dominica o in dies notas e duncas medas sun istaos collonaos e sun intraos a sa ZTL fachende iscattare sas telecameras, un'irballu chi at a costare minimu ottanta euro. De su restu sas regulas sunu craras, Si depet dare cara a sos sinzales e lèghere sos cartellos cando si guidat sa màchina. E in sos cartellos, prima de sa ZTL, b'est iscritu chi non si podet colare dae su lunis a sa chenàpura dae sas ses e mesu de sero a sas chimbe 'e manzanu, su sàpadu e sas dies de festa dae sas nobe e mesa de manzanu a sas chimbe de manzanu. Sas santziones, duncas, sun regulares. Ma a dolu mannu, pro medas, oje no est die de festa e pro su fatu de essere intraus a sa ZTL tra una paja 'e dies an a retzìvere una bella contravintzione. Abbanoa binchet un'àtera càusa intentada dae un'utente morosu chi pessabat de àere diritu a su riallàciu de s'utèntzia ca fit in conciliatzione. In prus, s'utente cuntestabat chi su tantu de deche miza euro pediu fit un'irballu de Abbanoa chi pro annos no at mai fatu nudda. Su Tribunale de Nùgoro, iscrivet in una nota Abbanoa, at botzau sa richiesta de suspèndere s'islàciu presentada de unu cliente de Nùgoro e mere de unas cantas utèntzias in comune de Buduni. Sa richiesta de conciliatzione, si leghet in sa nota, su cliente morosu l'aiat presentada chin s'apògiu de Adiconsum, pro mèdiu de un'istùdiu legale, a pustis chi che l'an tancau s'abba e a pustis chi pro medas annos at ritzìviu unu pore de sollècitos e abisos de suspensione, In dec'annos no at mai pacau una bulleta in tres utèntzias intestadas a issu. Abbanoa ammentat chi s'ativatzione de sa protzedura de mediatzione cuncordada cajonat sa suspensione de sa posta in mora si si presentat in sos tempos e in sos modos apòsitos. Si si presentat pacu prima de s'islàciu no at perunu efetu. Abbanoa at tancau s'abba su bator de làmpadas de cust'annu prima de sa procedura de conciliatzione fata s'ùndichi de làmpadas. Abbanoa sutalìneat chi su tribunale de Nùgoro at cunfirmau sa possibilidade pro s'ente gestore de suspèndere sa fornidura cando b'est su perìculu chi su contraente non facat sa parte sua e duncas at cundennau su cliente morosu a pacare fintzas mille chimbichentos èuros de ispesas legales.